ụmụnne m na ụmụnna m unu eteele unu abịaruole you're welcome mm. so tata ụka anyị na-aka anyị na-aka ya maka ee eh, nwee ndị mmadụ dị anyị bu n'echiche nwanne anyị nwanyị patricia aghanwa na-ayọ mass a maka ezumike Ee, di ya wụ chief louis aghanwa ka chineke nna naba ya na ndokwa n'ụka anyị na-aka taa anyị na-eso nwanne anyị nwaanyị wụ barista- barista chima okorama na-etinye di ya wụ eh, chief moses chiemeka okorama eh, na-etinye ya n'aka chukwu ka ọ naba ya na ndokwa Ee, tata anyị na-eso ee, Lady Amaka Anianwa na-ayọ Chineke ka ọ naba nephew ya wụ Romney Njọkụ na ọkpa ndị ndị ndị nọ n'etiti ndị dị nsọ na-ayọ ka o nye ezumike tata anyị na-ayọ anyị na-eso Mrs. Ju- eh, Ju- Juliet Ikezi na-ayọ Chukwu ka ọ nabata eh, di ya wụ Chief Romanus Ikezi na ndokwa anyị na-eso ebele obiọra na-ayọ chineke ka ọ naba chief agụ christopher iloputaife naba ya na ezumike anyị na-eso nwanne anyị anyị na-ayọ chineke maka nwanne anyị nwanyị wụ camilia udom ka chineke nna were na-agwụ ya n'ọrịa mee ka ahụ dị ya mma ahụ gbasie ya ike ka ọ lọghachi anyị na ya na-abụ n'ụsọ na-efe chukwu anyị na-eso nathaniel Aj- eh, ajụnwa anyị anyị na-eso eh, anyị na-ayọ chineke maka m- eh, ezumike mkpụrụ obi reverend father nicholas iwuagwụ na eh, nakpa ayọ ya maka ezumike mkpụrụ obi chief nathaniel ajunwa and eze oma okorie Ee, ka chineke nna nye ha ezumike nke a ka ndị nigerian association of knights usa na-ayọ maka ha n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ

Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile na unu ụmụnna m na emehiele m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume na site n'ịhapụ ezi omume kwesị na m ga-eme site na mmehie m site na mmehie m site na mmehie nke kasị ukwuu ya ka m na-arịọ Maria dị ngọzi vejin ọkpụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile

ka anyị na-achọ ihe i kwere anyị na nkwa mekwa ka obi anyị lefuru anya n'ihe ụwa na-agbanwe agbanwe bịa legide anya n'ebe aṅụrị dị ọkpụ dị site na dinwenụ anyị jesu kristi onye gị na ya dị ndụ na-achị otu chukwu ebebe ebebe ihe ọgụ nke mbụ ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma aịzaya isiokwu aga m atụkwasị mkpịsị igodo nke obi david n'obi gị lee ihe onye nwe anyị chineke nke igwe ndị agha gwara shebna onye ahụ ji oke ọkwa nke ichedo obi eze aga m akwatu gị na nnukwu ọkwa gị bịakwa site n'ọnọdụ gị dị elu kpụdaa gị n'ala n'ụbọchị ahụ aga m akpọta nwa odibo m bụ eliakim nwa hilkia aga m eyikwasị ya uwe nru ala gị kekwasịkwa ya ihe ike n'ukwu Aga m ewere ike ọchịchị ahụ i nwere na mbụ nyefee ya n'aka. Ọ ga-abụ nna ndị niile bi na Jerusalem na ndị niile bi n'ụlọ Juda. Aga m ewere igodo na-atụghe ọnụ ụzọ nke ụlọ Devid tụkwasị ya n'ubu. ọnụ ụzọ ọbụla ọ gbaghere enweghị onye ọbụla pụrụ ịga- ịgbachi ya ọnụ ụzọ ọbụla ọ gbachiri onweghị onye ọbụla pụrụ ịgbaghe ya aga m eme ka ọ ghọọ ntu a kpọdosiri ike n'ebe siri ike ebe ọ na-agaghị ekwe mfopụ ka o wee ghọọ ebe nwere ugwu n'ezinụlọ ya okwu nke osebụrụwa

ihe ọgụ nke abụọ ihe ọgụ e wetara n'akwụkwọ ozi pọl dị asọ degaara ndị rom isiokwu ihe niile siri na ya pụta ọ bụ ya mere ihe niile ihe niile si ya n'aka Akụ na ụba dị n'ime Chineke adịka omimi. Amamihe na mmụta ya ebuka. Ịchọpụta ihe o bu n'obi na ịghọta usoro o ji eme ihe ya akarịka mmadụ. Onye nwere ike ịkọwa ihe Onyenwe anyị bu n'obi? Onye nwere ike ịbụ onye na-adụ ya ọdụ? Onye nwere ike inye ya ihe ọ na-enweghị ma ọ bụ binye ya ihe ọ bụla? Ihe niile dị adị si na ya dịrị. Ọ bụ ya kere ihe niile maka onwe ya. Ka otuto niile dịrị ya ebighị ebi, ebighị ebi.

onye nwe anyị kwuru sị abụ m ụzọ eziokwu na ndụ o nweghị onye ọbụla na-abịakwute nna ewepụ ma o si n'aka m

Mgbe Jesu bịaruru n'obodo Sizaria Filipaị, ọ jụrụ ndị na-eso ụzọ ya sị, Onye ka ndị mmadụ na-ekwu na Nwa nke Mmadụ bụ? Ha sịrị ya, Ụfọdụ na-ekwu na ọ bụ Jọn onye na-eme mmiri Chukwu. Ndị ọzọ na-ekwu na ọ bụ Elaịja, ma ndị ọzọ na-ekwu na ọ bụ Jeremaya ma ọ bụ otu onye n'ime ndị am- ndị amụma ma ọ jụrụ ha sị Unu onwe unu, onye ka unu na-ekwu na m bụ? Saịmọn Pita zara sị, Ị bụ Kristi nwa nke Chukwu dị ndụ. Jesu wee zaa ya sị, Ị bụ onye a gọziri agọzi Saịmọn nwa Jona. N'ihi n'ihi na ọ bụghị mmadụ kpughere gị eziokwu nke a, kama ọ bụ Nna m nke bi n'eluigwe. Ya bụ, agwa m agwa m gị, ngị bụ Pita, n'elu okwukwe n'elu okwute n'elu okwute a ka m ga-arụkwasị nzukọ m. Ọnụ ụzọ ọkụ mmụọ agaghị emerinata ya. Aga m achịnye gị mkpịsị igodo nke alaeze eluigwe. Ihe ọ bụla ị ga-eke agbụ n'elu ụwa, a ga-eke ya n'eluigwe. Ihe ihe ọ bụla ị ga-atọpụ agbụ n'elu ụwa, a ga-atọpụkwa ya n'eluigwe. Mgbe mgbe ahụ, ọ ọ dọ- ọ dọrọ ha ọ dọrọ ndị na-eso ya ụzọ ụzọ ya aka na ntị ka ha ghara ịgwa onye ọbụla

ụmụnne m na ụmụnna m udo dịrị unu taata onye dị nsọ wụ onye nkụzi ụwa niile wụ Pọl O lechee lee anya lee anya gburugburu hụ a ihe omimi nọ n'ime Chukwu na ụzọ Chukwu otu Chineke jiri mee ka nzọpụta ya gosi nzọpụta ya n'ụwa niile na-awụghị sọsọ ndị Juu o nwekwara ka ndị na-awụghị ndị juu ndị mba ọzọ nwee nzọpụta ya mere o jiri tata tie mkpu ya tụ ya n'anya ya were ya were gwa anyị okwu n'ụzọ karịchara n'edemede ọ na-ede ọ na-edere ndị nzukọ niile were gwa anyị banyere akụ na ụba n'ime chineke dị omimi enweghị onye ga-enwe ngọ anụ ebe ọ nọ amamihe na mmụta ya dị nnukwu o buka ịchọpụta ihe o bu n'obi na ịghọta usoro ya erika ọ karịala enweghị onye ọbụla ga-ahụ ihe chineke bu n'obi ya mere o jiri gwa anyị sie na onye amụma aịzaya sị dịka otu eluigwe siri dị elu karịa ụwa ya mere ụzọ ke ya na ụzọ ke anyị dị enweghị onye ga-agụngo ebe chineke nọ ọ karịfere amamihe mmadụ chineke na-eme ihe dị ọtụtụ nke gbara anyị n'anya gharịị nke anyị na-anaghị enwe ngọ ya N'oge o jiri sị Samuel, ọ gaa na ebe obi ee, Jese gaa tere ya onye eze mmanụ, onye ga-achị Izrel niile. Jese ele ụmụ ya asaa kpọfụtachaa. ya nke ọbụla bịara ni ee samuel onye na-ahụ ụzọ chukwu elechaa ya anya chineke agwa ya sị, enweghị n'ime ndị ka m họọrọ ha dum tozuru etozu kwesị ekwesị ịwụ onye ndu na-achị obodo Israel ha kwesịrị ekwesị tozuo etozu maa ihe nke ọma n'oge mmadụ ụmụ jese asaa fụtachara ya chineke agwa samuel sị ụlọ sogbogbuo n'isi sị ya kpe ehi enweghị nke ya họrọ samuel abịa kpọọ jese sị ya enwe ụmụ ndị nwoke niile mụrụ a sị olo enwere nke nọ n'ime ọhịa ebe ọ nọ na-elekọta atụrụ na-elekọta ihe na-achara ebe ehi samuel agwa jesse anya ga-ebido anya ga-edu oche ọ ga-akpọ onye nke ehi ọ gaa kpọa ya ha eji kpọa david so n'oge ji kpọa david si chineke agwa samuel sị ya ee anwa ka m chọrọ ọ nke ka m chọrọ ahọrọla m ya ka ọ wụrụ onye nche onye ndu ụmụ israel tere m ya mmanụ samuel ete ya mmanụ so chineke ewere gwa samuel sị anyị anya ndị mmadụ na-ele anya na otu mmadụ dị ọdịdị mmadụ mana chineke anaghị ele anya ọ na-ele anya n'obi ọ na-ele anya n'ime mmụọ ọ naghị ele anya ọdịdị mmadụ nke a wụrụ anyị ihe ngọ a n'ebe chineke nọ ọ dị omimi nke mekwere n'ebe ọbụla anyị gara anyị ga-asị olee otu onye dị otu o ji achị obodo Hillary Clinton lekwe o tozuru etozu ịchị obodo lee ihe e kworo họrọ ụdị mmadụ wụ Trump sị ọ chịwa obodo so nke ehi agbaghị n'anya gharị sị ọ wụ ụzọ chineke otu o jiri chọọ ya mgbe okwe anyị chineke ha ikpe họrọ trump mgbe anyị gakwa eduo mmadụ abụọ n'ihu anyị biden na trump ikekwe ma onye dị independent si Chineke ga-eji aka ya sị anwa nke ya chọrọ chi enu ụzọ ole aka anyị na ole lekwe nke m chọrọ nke mere na agba ochie na ihe ọgụgụ a gụrụ anyị si na onye amụma wụ Aịzaya taata e nwere onye na-achị onye na-achịkọta obi e, o- eze ụmụ Izrel wụ Hezekaya ọnọdụ ya wụ ọnọdụ ka eli elu na e, ọchịchị ụmụ Izrel onye na-anabata ndị mmadụ n'obi hezekaya onye na-ele atụmatụ onye eze mee ka onye ọbụla ruwe isi na ya gbasasịa ya ebe niile onye na-ele akụ na ụba ụmụ Izrel were kesaa ya ebe ọ ga-esi dị ya eze gwa ya sị were ee ego ha otu were kwado ndị agha m were ego ha otu kwado ndị na-akpụrụ m ngwa agha were ego ha otu e, tinye ebe dị otu ọ wụ shebna onye na-eme ya ni. bịa ama bịa achọfụ ah, that shebna anaghị emechi otu o kwesịrị imeni ọ na-eduhie onye eze ụzọ ọ na-eji akụ na ụba menyere onwe ya ya mere Je- e- chineke ewere sie n'ọnụ aịzaya sị hụ na shebna a ga-apatu ya na ọnọdụ ya e nwere onye ọzọ m họtara wu eliakim a ga-ewere ihe b- e- e- ọnọdụ ya were nyefee eliakim aga m ele uwe ya yiwe eliakim onye ga na-eme uche m onye ga na-eduzi ndị nke m ụzọ ndị onye ga na-eduzi onye eze m họrọ wu hezekiya so aga m enye ya e, ikikere igodo iji gbapee obi onye eze naba ndị mmadụ ma ọ chụfu ha so abịa were hụ a sị ọ gbara anyị n'anya gharịị anyị enweghị nghọta ihe i- o- o- d- Shebna ji le chịala ọtụtụ ọnụ- ọ- ọtụtụ oge chineke were nyofuo ya were nafụ ya ikikere ya ya were ikikere ya ọnọdụ ya were nyefee eliakim ihe ekpe mekwere na agba ọhụụ Jesu gara sizeria filipai n'oge o jiri ru ebe ahụ e were jụọ ụmụazụ ya sị olee nụ onye ndị mmadụ na-asị na m bụ ha ewere gwachaa ya ụfọdụ na-ekwu ị wụ eh, John the Baptist ị wụ Elija ị wụ Jeremaya ị wụ otu n'ime ọtụtụ ndị amụma agba ochie Jesu nke ha ejughị ya afọ ọ sị olee unu onwe unu olee onye unu chere sị m bụ olee onye chere sị m bụ ọ na-anwale ha iji mara onye nke chineke na-agwa okwu n'ụzọ nke ya ọ wụ simon pita wụ onye kwufụara na eziokwu ha echereghị sị jesu ọ bụ sị ị bụ nwa nke chineke onye onye tere mmanụ nwa nke chineke ọ gbara jesu anya gharịị ya sị a bịaruo na ụmụ Izrel anaghị akpọ Chineke n'aha ya anaghị akpọ ya n'aha ya wụ yawe a na-eji ihe ndị ọzọ were kwuo banyere Chineke ha wụ yawe ha biko a bịaruo nga e dere yawe n'akwụkwọ nsọ ha na-ede ya dinwenụ anaghị akpọ ya yawe a bịaruo simon peter were sị ya na onwe ya wụ nwa onye na onye kapịnta onye na-akụ osisi na ahụ na ya wụ nwa chineke o jiri sị ya ngozi dịrị gị simon nwa jona ọ wụghị mmadụ nkịtị gosiri gị ngosi a ọ bụ nna m nọ n'eluigwe kpughere gị ihe ị na-ekwu aga m enye gị ikikere pụrụ iche aga m ewukwasa nzukọ m n'elu gị maka na nzukọ m ga-ekwufụa okwukwe nke i jiri kwuo sị na m bụ nwa chineke ee aga m enye gị ikikere igodo ihe ọbụla ị gbapere a gbapeela ya ihe ọbụla ị gbapere n'ụwa a gbapeela ya n'eluigwe ihe ọbụla i kechiri n'ụwa e kechiri n'eluigwe ọ tụrụ jesu n'anya nke ihe mere o jiri kpughere anyị ụzọ nzọfụ a ụzọ nzọpụta wụ anyị niile wụ ndị nke ya ndị na-eso ụzọ ya wụ ụmụ chineke ndị mere mmiri chukwu anyị ga-enwe ọnọdụ anyị ga-enwe nzọpụta n'ịnọ n'ime nzukọ ya e tiri n'aka Pita na ndị na-eso ụzọ ya bụ ndị apọstụl anyị ga-enwe anyị enwe ikikere dị iche ịnọ n'aka ha ya nwa mere o jiri kwe anyị nkwa sị ọnụ ụzọ ọkụ mmụọ agaghị emeri anyị ikikere ọkụ mmụọ na ikikere ọchịchịrị agaghị emeri anyị maka na anyị nọ n'aka chukwu and o- o- maka na o tiile anyị n'aka ndị kwesịrị ekwesị ka ha na-edu anyị na-eduzi anyị ụzọ n'ime okpukpe nke o- o- nke Pita kwufara tata ya mere anyị ga na-aṅụrị na-egori n'ime chineke sị na chineke nna agọziela anyị n'ụzọ pụrụ iche chineke nna emela anyị ndị agọziri agọzi ka anyị wụrụ ndị na-eso ụzọ eh, n'ụzọ ya ya mere taa ka ọ ga na-ajụkwa anyị iji mee ka anyị kwufuta okwukwe Pita na ndị apọstụl ọ ga na-ajụ anyị olee onye unu chere sị m bụ olee onye unu chere sị m bụ anyị ga-aza n'ụzọ n'ụzọ ziri ezi site n'ikwu n'ikwufu onye dinwenụ anyị wụ anyị na ka anyị na-ekwu with olu ohi Pita jiri kwuo sị na ị wụ nwa Chineke onye dị nsọ onye tere mmanụ wu Kristi so ikwupụ onye dinwenụ Jesu Kristi bụ bụ ịnọsi ike n'ime nzukọ nsọ katọlik dị otu dị nsọ gazuru ụwa niile e wuwere e, e, n'okwute ndị apọsụl ya mere pọl ji agwa anyị anyị bụ ndị ndị ndị eluigwe anyị bụ ụmụ eluigwe citizens of heaven anyị bụ ụmụ chineke ndị tosiri etosi anyị na ndị dị nsọ nọ ụmụnne na ụmụnna ndị e wuwere na okwute ndị apọsụl ndị e, e, ndị ndị jesu na onwe ya kekọtara otu nga anyị bụ ndị ndị agọziri agọzi anyị ga na-egori na-aṅụrị sị na anyị wu ndị katọlik anyị wu ndị e mere mmiri chukwu na katọlik anyị wu ndị katọlik taa ka chineke nye anyị mmụọ ya nye anyị grasia ya ka anyị were wuru ndị katọlik ruo mgbe anyị ga-anwụ ka anyị nwụọ dịka otu anyị siri wuru ndị katọlik taa ka anyị wuru ndị katọlik ruo n'isi njedebe anyị wu ndị agọziri agọzi ndị chineke ee gbafụtara onwe ya gbuo ndị ndị dị nsọ n'ime katọlik chọọchị nke Pita bụ onye isi ya ndị dị nsọ nke onye isi anyị wụ Pita onye nnọchi anya Jesu Kristi onye na-eduzi anyị ụzọ ka ewu n'ime aka ya anyị agaghị agahie ụzọ ikikere nke ọkụ mmụọ agaghị emeri anyị ekwensu agaghị enwe anyị mgbe anyị gbere azụ hapụ nzukọ nsọ katọlik olee ihe anyị ji gakwuru ndị ndị nzukọ na-awụghị ndị e, Jesu kwadoro ndị ga-eme gị megharịa gị anya lee metọọ gị onye ọwa ewere na-ata ahụhụ gwakwala m ndị hafụrụ nzukọ nsọ katọlik taa nwere nwere obi aṅụrị enweghị ni- enweghị e, e, onye ọbụla n'ime ha nwere obi aṅụrị ha nọ na-atamu n'ime ha otu aga ha esi na-ahụkwa ahụ na ọbara kristi na na yukaristia dị nsọ otu ha ga-esi bịa eh, eh, bịakwa lee eh, ihe dum a na-araha eri eh, na nzukọ nsọ katọlik nakwa eri ihe e mere nzukọ ndị ọzọ na-abịa na-eṅomi ihe anyị na-eme na katọlik chọọchị so ka chineke nna ji ike niile gọzie anyị nye anyị amamihe nye anyị grasia ya ka anyị were na-eme uche ya ruo ruo- ruo na njedebe chineke nna gọzie unu niile ekwe m n'otu chineke ekwe m n'otu chineke nna ji ike niile onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị a na-anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị jesu kristi sọ otu nwa chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwatụwa niile chukwu si na chukwu ihe si na ihe ezi chukwu si n'ezi chukwu a mụrụ ya amụ emeghị ya eme ya na nna bụ otu ihe ihe ha ji bụrụ chukwu

a bịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ taa ahụhụ ọ nwụọ e lie ya ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri nna ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe m na mmụọ nsọ onyenweanyị na-enye ndụ onye so na ya onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na nna na nwa o si na ekwe m na otu apọstọlik na apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ọzọ na-abịanụ amen ebe anyị kwere na jesu kristi bụ achịcha dị ndụ si n'eluigwe

ka anyị kpee ekpere maka nzukọ katọlik gazuru ụwa niile ka chineke site na yukaristia ha na-anata oge niile nye ha ike iji okwukwe ha na-aga ije wee rute eluigwe

ka anyị kpee ekpere maka udo n'ụwa niile ọ kachasị n'etiti anyị

ka anyị kpee ekpere maka ndị niile nwere nsogbu dị iche iche ma ọ bụ nke ahụ ma ọ bụ nke mkpụrụ obi ọ kacha ezinụlọ nọ na nkewa

ka anyị kpee ekpere maka ụmụnne anyị ndị nke hapụrụ ụwa ọ kachasị ndị fada ndị sisters ndị monsignor ndị nke nwụrụ n'ala Igbo ka chineke nna kwụọ ha ụgwọ ọrụ ha ọkachasị ndị nke jiri ndụ ha chụọ àjà ịgbasa ozi ọma nke kristi anyị arịọ gị dinwenụ anyị

ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ ayịyọ kịta na mgbe ọnwụ anyị O Chineke anyị- o Chineke anyị dị ndụ ebe anyị kwere na Jesu Kristi bụ achịcha dị ndụ nke si na eluigwe bịa nyere anyị aka ka anyị were obi dị ọcha na-anata ya oge niile bịakwa na-esi na ya ebi ndụ dị ndụ ebi ndụ nke okwukwe na ndụ dị nsọ anyị na-arịọ gị nke a site na Dinwenụ anyị Jesu Kristi

Rịọwanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile naranụ. Dinwenụ, i jiri sọ otu aja gba- gbatara gbatara onwe gị ndị i mere ka ha bụrụ ụmụ gị biko nye anyị onyinye nke ịdịkọ n'otu na udo n'ime n'ime ụka gị site na dinwenụ anyị jesu kristi onye nwe anyị nọnyere unu welitenụ obi elu ka anyị nye dinwenụ anyị chineke anyị ekele o kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile o nna dị nsọ chineke ji ike niile onye dị ụwatụwa site na kristi dinwenụ anyị onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na vejin maria

ị na-enye ihe niile ndụ na-edo ha nsọ na ndụrụgandụ niile ị naghị ahapụ ịkpọkọwara onwe gị ndị ndị mmadụ ndị na ndị ga na-achụnyere gị aja zuru oke site na ọwụwa anyanwụ ruo na ọdịda ya

onye nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume inye ekele nke a n'anyasị mbọsị e duru ya nye n'ọnwụ o were achịcha nye gị ekele na otito nyawaa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a rienụ ya unu niile nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu

otu ahụ kwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko mmanya nye gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebeebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m

na nrọgoro n'eluigwe ya ebe anyị nọkwa na-eche mgbe ọ ga-abịaghachi ọzọ anyị ewere obi ekele chụnyere gị aja nke a dị ndụ aja aja dị nsọ anyị arịọ ka gị ka gị lekwasị anya

were si na ya bụrụ otu otu ahụ na otu mmụọ na kristi ka kristi n'onwe ya were anyị nye gị dịka onyinye zuru oke mgbe niile ka anyị wee soro vejin maria dị ngọzi nne nke chukwu na josef dị nsọ bụ di ya ndị apọstụl na ndị e gburu egbu n'ihi okwukwe na Klement dị nsọ na ndị nke Chineke ni- niile dị nsọ were keta oke na alaeze eluigwe Ọ bụ n'arịrịọ ha na-arịọ gị mgbe niile ka anyị tụkwasara nchekwube. Anyị ji umeala arịọ gị, Osebụrụwa, ka aja nke a mere ka anyị na gị dịkwa mma ọzọ wetara ụwa niile ndụ na nzọpụta. anyị na-arịọ maka nzukọ gị nọ ije n'ụwa a, maka nwodibo gị bụ nna anyị popu francis na bishọp anyị bụ nicholas maka ndị bishọp ndị ụkọchukwu na ndị ofufe ọlta gị niile na ndị niile kristi ji ọbara ya wee gbatara gị mee ka ha kwụsie ike n'okwukwe na ịhụnanya nara osebụrụwa arịrịọ ndị ezinụlọ gị na ndị ị kpọkọbara n'ihu gị n'ebe a were ebere jikọọ ụmụ gị niile gbasara n'ụwa niile

ụmụnna ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kuziri anyị were kpọkuo chukwu nna nna anyị nọ n'eluigwe ka otito dịrị aha gị ka ọchịchị gị bịa. zọpụta anyị anyị na-arịọ gị osebụrụwa n'ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile anyị ewere gbalaha nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nwe anyị jesu kristi onye nwe anyị jesu kristi onye gwara ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ unu udo nke m ka m na-enye unu elekwala anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe udo nke osebụrụwa dịrị unu mgbe niile

na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwatụrụ Chineke ka ahụ na ọbara nke Kristi duru anyị ruo na ndụ ebeebe

wee na-eme uche gị n'ihe niile site na Kristi Onyenwe anyị na Tuzde ndị steeti ga-ebịa ike nri na parking lot anyị from 1 chi na elekere onye mbụ ruo n'elekere onye anọ nke ehihie unu gbasaa ozi maka ndị chọrọ inwe ee, nri na ee, ọ pụrụ iche so ndị steeti ga-ebịa ike nri dị na tuzdee it's not the food pantry ọ wụ ke steeti Mm. ya so a sị m gwa unu mm, anyị kwuru ya na Masses niile na weekend

so udo dịrị unu unu nwee izu ụka dị mma okay?